ndewonu ụmụ igbo niile ndewonu aha m bụ maazị cms onye na-akọ maazị otu a ka ọ dị n'ụbọchị nke taa anyị na-ewetara igbo cnn anyị nọ n'akụkụ ọhịa inside the forest n'ime ọhịa na-ewetara akụkọ nke taa ngwa gezienụ ntị ma nụrụnụ isiokwu anyị
a tụọla onye ọchịchị senatọ ọjị nga mkpụrụ ọka site n'ihe anyị nụrụ n'aka ndị nta akụkọ anyị a nwụchiri nwa amadi a ebe ọ na-ebupụ agadaga ego mara abụba nde puku nde naira iri ise na ijeri naira puku nde iri atọ na iri na iri abụọ na ijeri na iri abụọ na ijeri naira atọ nke pụtara 15 million 685 million 5018 million 25 naira hmm. mgbe ndị boys brigade jidere onye ọchịchị ala mba ofesi ha pịara ya ezigbo koboko ma kpọrọ ya jee n'ụlọ ọrụ ikpe ebe a nọ tụọ ya nga mkpụrụ ọka hmm. e mekwara ka anyị mara na ndị kuje prison afara prison kpirikpiri prison ji obi ọcha nke jupụtara na aṅụrị na-anabata nwa amadi a na prison ha n'oge na-adịghị anya ndị Marlians nọkwa n'ime mkpọrọ ekwela nwa amadi a nkwa ịkpụ ya isi a kpụrụ arịbat na mmadụ ise isi ndị a gụnyere gorimakpa kodo na hmm. sekula hmm. a na-atụ anya ya na prison n'oge na-adịghị anya Marlians ekwukwa n'okwu nne Marlians Marlians Marlians na ihe nke a gwụrụ ike ike gwụrụ iwe m awụdị na a tụrụ ya na a tụrụ ya nga ka iwe m na e ji afa ya wee tụọ ya nga ka ị na-achịkọzi oh, ngwa kpọbere afa ya bụ ọjị ụzọ kalụ ka ife mere ọjị o 1 r 2 j 3 i 4 ọ dị ole 4 4 nọ ụzọ u u z z o Ehe. pịọ Ọ dị- ole Eh, ọ bụrụ- ọ bụrụ- ọ bụrụ nke ole mana mama ka e si Ah, ah, agụ ya bụrụ 8 8 8 kalụ k Ehe. kalụ bụ na a a no kalụ k k a a u l

a dọọla ụmụ nwaanyị aka na ntị na dịka emume shilo nke pụtara asụsụ igbo si n'ilo na-abịa na ha soro iwu ndị a niile e depụtara maka na anyị achọrọ nsogbu iwu ndị a niile gụnyere nwaanyị ọbụla ejikarịkwala foto nwoke asaa maka ozi na-eru anyị ntị n'ụlọ ọrụ anyị bụ na ọtụtụ ụmụ nwoke sị na ha akwadobe ịlụ nwaanyị na iji foto ha aga shilo bụ ikpefusi ekpere mana eziokwu mm. ndị dị ka anyị nwere mana eziokwu anyị na-ekwe jọọ
ozi ọzọ na-erukwa anyị ntị bụkwa na ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-eji foto otu nwoke abịa Shilo nke a na-ebute ọgụ nchawa isi ndọkasị efe na emume Shilo na tupu nwaanyị ọbụla bata n'emume Shilo na ị ga-ekpọpụtasị foto ụmụ nwoke niile i kpo n'akpa gị ka a scanọ ya mara ma i ji nke enyi nwoke nwaanyị ọzọ wee bịa nke a bụ eziokwu nke a bụ eziokwu e kwukwere sị na na gị ọ dịrị gị nwa fecha fecha na gị mee nnukwu door size enlargement nwoke nke ị kacha fụ n'anya ka e were ya tinye gị n'ekpere size ndị burial nke nnukwu ahụ ndị burial ahụ ndị ji burial na gị gbakwa mbọ fụ na i jighị ife dịka paspọtụ maka na Chineke nwere ike ọ ya afụ ya maka a dị ọtụtụ ikpo mm. foto bịa ya bụ ije mana eziokwu mm.
ọzọ abụrụkwa nwaanyị ọbụla ejikwele foto nwoke ji nwaanyị abịa emume Shilo maka ike igbosa ọgụ adịkwa anyị mm. amakwa m ife nke a na-ekwu ife anụwa ike ọgụ ike ibe ụbọchị a nụwa ka a na-anụ ọgụ anụ ọgụ ejikwa foto eji foto dị dị ụkwa nke ndị agwụrụ nke m kegwu afọ afọ achị pịawa m isi mana hapụkwa o enyi m na-ekwu okwu ịga Shiloh na ya kwa gị ekwe na-ekwu Eh, ọ ya ejikwa foto gị ọ m si ya gana ọ ya ejikwa foto gị ị na-ekwu iji foto ya ọ ị mara ma onye mekike igwe enlargement nwere ike na-akpụrụ foto mụ na mmadụ Eh, ebe Chineke mee mistake eme ihe na Ka a na-agagodo. onye nke a lụzie ya nke atọ abụrụ nwaanyị ọbụla nwekarịrị foto enyi nwoke karịrị asaa don't be stingy emekwala aka tachitachi emekwala aka gum dasha nwaanyị nọ gị n'akụkụ onye na-enweghị ma ọ bụ otu